Go mbeannaí Dia daoibh uilig go léir, cibé áit a bhfuil sibh ar fud an domhain. Seolaim beannachtaí chugaibh ag tráth seo na Nollag agus fáilte romhaibh ag an ócáid fhíorúil seo. Seoladh Comhar na Nollag agus Leabhair Comhar. I dtús báire, ba mhaith liom focal buíochais a rá lenár gcuid maoinítheoirí, Foras na Gaeilge agus an Chomhairle Ealaíona, agus ar ndóighe, Clár na Leabhar Gaeilge a chuireann ar ár gcumas Leabhair Chomhar a fhoilsiú. Ba mhaith liom focal buíochais a rá chomh maith le Ellie Shaw agus Jennifer Gorissen agus féadaim a rá, murach an bheirt seo ní bheadh ar ár gcumas an obair seo uilig a chur i gcrích go héifeachtach. agus go snasta agus a dhéantar. Anois, gan a thuilleadh moille, ba mhaith liom aoichainteoir na hócáide seo a chur in bhur láthair, sin í an craoltóir, an láithreoir, an léiritheoir cumasach sin, Sinéad Ní Uallacháin. Chugat, a Shinéad! Go raibh míle maith agat, a Chathail, agus go raibh maith agat le foireann Chomhar as ceist a chur orm labhairt ag an ócáid so. Nuair a cuireadh ceist orm, bhíos ag cuimhneamh siar ar na blianta atá imithe tharainn agus mar a bhíodh againn an tráth so bliana, aimsir na Nollag, ag seoladh na Nollag, mar a bhímíst teanntaithe le chéile in ionad ealaíona éicint cois Life san ardchathair ag ól fíona a' caint is a' cabaireacht. Ach ní hamhlaidh athá i mbliana, agus is fiú ár n-aird a dhíriú ar an mbliain eisceachtúil a bhí againn ar fad, agus tá san déanta go snasta sna píosaí scríbhneoireachta athá in eagrán na míosa so de Chomhar. Ag féachaint siar ar fiche is a fiche, níl dabht fé, cuimhneofar ar an víreas corónach. Ach tharla eachtraí agus scéalta nuachta go leor eile chomh maith go raibh sórt dearúd glan déanta agamsa orthu go dtí gur mheabhraigh Breandán Delap dom iad ina alt agus éachtaint á thabhairt aige dúinn ar scéalta a bhain leis an dteanga, leis na Gaeltachtaí agus leis na meáin Ghaelainne, i measc eile. Cé a chreidfeadh é gur tús na bliana a bhí i gceist nuair a cuireadh clabhsúr leis an aighneas idir an dá phríomhpháirtí ó thuaidh, nó cé a chreidfeadh é gur fé Dhara Calleary a bhí cúram na Gaelainne agus na Gaeltachta i míonna tosaigh an rialtais nua. Bhuel, i mbliana chomh maith bhí ana-chaint agus bhí ana-rath ar an bhfoclóir nua Béarla-Gaeilge, Foclóir Uí Mhianáin, agus tréaslaím an obair leis an bhfoireann a bhí ag plé leis, obair na gcapall déanta agaibh. Ach caithfidh mé a rá gur bhaineas-sa ana thaitneamh as foclóir fiche is a fiche le Cathal Mac Coille, inar luaigh sé féin après golf ina ghluais, mar aon le focail agus nathanna eile a bhí go mór i mbéal an phobail i mbliana, scéal iomlán, clutharú, rianú, uaigneas fiú. Agus deinim amach focail a bheidh ar bharra ár dteanga againn san athbhliain chomh maith, margadh mar shampla, nó éiginnteacht. Agus tá Alan Titley ag trácht ar an mBreatimeacht ina alt 'Mo Shlán Chút' 20 sa 20 chomh maith. Bhí uaireanta ann, a deir sé, go mbraithfeá uait an Breatimeacht mar mhalairt ar an bplá, cé go bhfuil sé ag bailiú deataigh arís ag teacht chun deireadh na bliana. Agus an ceart ar fad agat, Alan. Agus deireadh na bliana ag teannadh linn, Thá am fós chun bronntanaisí a cheannach, deinim amach, ar aon chuma, agus má tá moltaí ag teastáil uait do leabhair a bheadh oiriúnach do dhaoine, thá scata moltaí liostáilte ag údair agus lucht litríochta a bhfuil fios a gcúram go maith acu. Réaltán Ní Leannáin, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Bridget Bhreathnach, Seosamh Ó Murchú, i measc eile. Agus thá triúr, ar a laghad, téis A Ghost in the Throat le Doireann Ní Ghríofa a lua. leabhar a bhuaigh gradam An Post ansan le déanaí agus athá ceannaithe agam fhéinig agus thá súil agam tabhairt fé aimsir na Nollag, go háirithe anois agus é molta go hard na spéire ag cuid mhaith do léirmheastóirí na hirise. I mbliana chomh maith dh'fhágamar slán le Gaeil agus tá ómós cuí léirithe dóibh agus go tráthúil is ag caint ar charachtair óna óige athá imithe ar shlí na fírinne chomh maith le fada athá Mícheál Ó Ruairc le sraith de dhánta fé dhream a shaibhrigh a óige, aitheantas cuí agus aitheantas oiriúnach tugtha aige do Bhiddy Wren, Mártan Ó Loingsigh, Seán ón bhFaithche, is breá liom na hainmneacha, Jimí Mhicí i measc eile. Agus spléachadh á thabhairt agam daoibh ar an eagrán, dheas liom cúpla alt eile a lua libh chomh maith, alt Phóilín Ní Chiaráin ar bhliain chorrach an Tuaiscirt agus alt Mháirín Ní Ghadhra fé bhliain chorrach Mheiriceá. agus í ag trácht ar na dúshláin atá roimis lucht na Stát Aontaithe. Agus mar fhocal scoir, dán a chuaigh go mór i bhfeidhm orm, ceann a scrígh Paul Laughlin, 'Cathais' athá mar theideal air agus dheas liom é a léamh daoibh, thá sé gairid a dhóthaint ná bíodh aon imní oraibh, agus cathais, níor thuigeas-sa cad a brí, cén brí a bhí leis an bhfocal san agus bhí orm dul chomh fada leis an bhfoclóir, ach 'vigil' nó 'watch' athá i gceist leis agus. sé athá mar theideal ar an ndán so. Anois i gcroí na stoirme, nuair is fusa titim ná éirí, coinnímis cathais dá chéile i ndorchadas na hoíche fada go dtí go dtiocfaidh grian gheal na maidne aríst. Agus thá súil agam nach fada uainn an ghrian san. Anois, fógraím go bhfuil eagrán na Nollag seolta agus comhghairdeachas ó chroí leis nach éinne a bhí bainteach leis an eagrán san. Ach níl deireadh le mo chuid dualgaisí go fóill mar tá dhá leabhar anseo agam agus caithfear iad so a sheoladh chomh maith. Obair mhór déanta ag na húdair so agus an dream foilsitheoireachta. Ní bheidh fuath agam oraibh, sé seo an chéad leabhar, Ínsint ó chroí, le Antoine Leiris agus is ínsint ó chroí atá i gceist leis an leabhar so mar tá cur síos á dhéanamh aige ar a shaol laethúil lena mhac. Maraíodh a bhean in ionsaí sceimhlitheoireachta sa Fhrainc cúpla bliain siar agus ba í máthair an linbh í chomh maith. Ach is dóigh liom go bhfuil. nóta dóchais sa leabhar so go bhfuil sé ag ínsint dúinn gan ligint don drochrud atá tarlaithe dúinn in ár saol lámh in uachtar a bheith aige orainn agus fiú ar chúl an leabhair deir sé Ní thabharfaidh mé an tsástacht seo díbh, ní bheidh fuath agam oraibh agus é ag labhairt go díreach leis na sceimhlitheoirí. Ach tá sé aistrithe go snasta go Gaelainn ag Colm Ó Lorcáin agus ní haon iontaoibh gur bhuaigh an leabhar so duais an Oireachtais sa bhliain 2000 agus 18, agus táim tosnaithe á léamh so sin leabhar eile a bheidh ar an liosta a bheidh sa bheart agam, é sin agus Doireann Ní Ghríofa, Aimsir na Nollag, beidh ana chúpla lá romham amach á léamh san. Ach Colm Ó Lorcáin, is as Doire dó agus is as Doire chomh maith do Phól Ó Cainín, údar Filleán Fáil, Agus tá trí scéal in aon leabhar amháin anso, Filleán Fáil an teideal atá air, Cé thú fhéin, An tús agus An tiománaí, agus díríonn Pól ar an bhfantasaíocht sna scéalta so do dhaoine óga, tá sé dírithe orthu súd atá idir dhá bhliain déag d'aois agus ceithre bliana déag d'aois, ach is dóigh liomsa, go mbeadh sé na scéalta in oiriúint chomh maith do léitheoir fásta agus go mbainfeadh léitheoir fásta sult as an leabhar so mar ón méid atá léite agam go fóillín tá sé dea-scríofa agus tá sé éasca a léamh. B'fhéidir foghlaimeoir fásta go mbeadh sé in oiriúint dóibh mar tá sé taitneamhach agus tá sé tarraingteach chomh maith agus tá sé luaite ag Antain Mac Lochlainn mar cheann de leabhair na bliana in eagrán na Nollag don iris Comhar agus mura bhfuil cur amach agaibh ar Phól Ó Cainín, b'fhiú féachaint ar eagrán na Nollag den iris Comhar mar thá gearrscéal leis foilsithe ann, Thá difear beag sa chiall, sin thar a thá mar theideal air, ach is dóigh liom go mbeadh sé seo go deas don stoca Nollag, agus tá sé foilsithe ag LeabhairCOMHAR mar chuid den tsraith an saol óg. Bhuel, tréaslaím leis na húdair agus leis na filí ar fad a bhfuil saothar leotha i gcomhair na Nollag, ach go háirithe an bheirt seo, Pól agus Colm, a chuir an dá leabhar san os ár gcomhair. Agus sin sin! Tá súil agam go mbeidh Nollaig mhór mhaith agaibh ar fad agus nach fada go mbeimid i bhfochair a chéile go slán agus go sábháilte. Tabhair aire díbh féin agus dá chéile agus Nollaig Shona! Caitheamh aimsire is ea an léitheoireacht go mbuineann daoine ar fud an domhain taitneamh agus pléisiúr as. Tá an léitheoireacht tar éis daoine a chothú agus a spreagadh leis na blianta. Tá sé tar éis sólás agus uchtach a thabhairt do dhaoine. Ní haon difir í an Ghaeilge agus tá an t-ádh orainne, Gaeil, go bhfuil taisce luachmhar leabhar againn. Sa tionscadal nua so, Léitheoirí na Gaeilge, tá sé i gceist againn an léitheoireacht sa Ghaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn. Mar thús, chuireamar ceist ar roinnt cairde linn fén dtaithí atá acusan leis an léitheoireacht agus le leabhair Ghaeilge.
Dia dhaoib, Bridget Bhreathnach anseo do Léitheoirí agus tá mé le caint inniu faoi cheann de na sraitheanna leabhar a bhfuil an-tóir orthu i dteach s'againne faoi láthair, sin í na leabhartha Dialann Dúradáin atá foilsithe ag Futa Fata. Is iad na leabhair seo ná leaganachaí Gaeilge den tsraith The Diary of a Wimpy Kid le Jeff Kinney. agus tá Gaeilge bhreá nádúrtha curtha ag Máirín Ní Mhárta ar na leabhartha seo agus feictear dhomsa go dtaitníodar iontach uilig le chuile dhuine sa teach, ó Naíonáin Mhóra, Rang 2 agus Rang 4. Má tá tú ag cuartú leabhar don pháiste bunscoile, ní ghabhfaidh tú i bhfad amú leis an tsraith Dialann Dúradáin.
Mura bhfuil taithí ag an mac léinn ar bheith ag léamh go minic, bheinn ag moladh dhóibh cnuasach gearrscéalta a roghnú, mar go mbraitheann tú mar léitheoir go bhfuil dul chun cinn áirid dhá dhéanamh a't réir mar a théann tú ó scéal go scéal, agus mura dtaitníonn scéal amháin leat, seans go dtaitneodh scéal eile leat, agus thiúrfadh sé sin ugach dhuit coinneáil ort ag léamh. Mar sin, bheinn ag moladh Gearrscéalta an Chéid, mar rogha amháin, bheinn ag moladh Cnámh le hEoghan Mac Giolla Bhríde, nó I dTír Mhilis na mBeo le Colm Ó Ceallacháin, dhá shaothar iontacha, nó aon rud le Biddy Jenkinson nó Seán Mac Mathúna, beirt scríbhneoirí den scoth. Tá ról acu go léir ach go pearsanta tá grá ar leith agam don cóip chrua, bíodh sin na sceitimíní a bhaineann le beart leabhar a fháil sa phost nó níos fearr fós roghnú seanleabhar ó sheilf i siopa leabhar athláimhe i gcathair ar bith ar domhan. Ach ansin bheith in ann scaoileadh leis an leabhar sin, ligint leis chun bealaigh go n-aimseoidh sé léitheoir eile le cur faoi gheasa. Ach amháin b'fhéidir an buíon speisialta leabhar sin ar mhaith linn filleadh orthu arís agus arís eile.
Is mise Bríd Mhic Mhánais agus is é an leabhar is mó a chuir ionadh ormsa ná Jimín Mháire Thaidhg leis An Seabhac. Baineann Jimín Mháire Thaidhg le traidisiún idirnáisiúnta i stair litríocht na n-óg, le leabhair ina bhfuil buachaill dána nó cailín dána mar phríomhcharactar. Tá níos mó cosúlachtaí idir Jimín Mháire Thaidhg agus Tom Sawyer agus Huckleberry Finn Mheiriceá, Tom Brown Shasana agus Pippi Longstocking na Sualainne ná idir Jimín Mháire Thaidhg agus páistí idéalacha rómánsúla an Phiarsaigh. An taitneamh is mó a thugann scríobh léirmheasanna dom ná go dtugann sé deis dom an pléisiúr a bhain mé as leabhar a roinnt le daoine eile le súil is go spreagfainn iad chun an pléisiúr céanna a bhaint as. Níl uair ar bith a thógaim an leabhar seo i mo lámh, Mo Bhealach Féin le Seosamh Mac Grianna, nach mbím ag smaoitiú siar ar mo laethanta ollscoile, mar is ins an ollscoil a léigh mé an leabhar den chéad uair agus chuaigh sé i bhfeidhm go mór orm, ormsa agus ar mo chuid cairde fosta, mar Go dtí sin bhí muid ag léamh leabharthaí Gaeilge is dóiche ar mhaithe leis an tsaibhreas Gaeilge a bhí iontu, bhí muid ag iarraidh ár gcuid Gaeilge a shaibhriú. Ach seo údar ar chuma sa tsioc leis fá bheith ag teagasc Gaeilge do dhaoine, bhí sé ag iarraidh a chuid léitheoirí a chur ag smaoitiú. Foscail an leabhar seo ar leathanach ar bith agus tiocfaidh tú ar na seoda fealsúnachta agus filíochta seo a fhanann sa chuimhne. So leabhar cultais a fhosclaíonn an-chuid cuimhní ionamsa sa léitheoir seo, ach leabhar fosta ar fiú do dhuine ar bith a léamh in am ar bith.
Léigh mise I dTír Strainséartha agus bhain mé an-spraoi as. Mac léinn as Gaillimh atá ar a bhealach in áit eicínt ach i gcathair Bhristol a bhaineann sé tír amach, áit nach, rud nach raibh ar intinn aige agus caithfidh sé a bhealach a dhéanamh. Áit choimhthíoch, cá bhfios céard tá i ndán dó? Cén duine is féidir a thrust? Leabhar thar a bheith suimiúil agus tá go leor eile ag Liam Mac Cóil ar an dul céanna.
Leabhar amháin atá á mholadh agam d'fhoghlaimeoirí Gaeilge san am i láthair ná an leabhar breá seo An Litir le Liam Mac Cóil. Anois, seo an chéad leabhar i sraith de thrí leabhar, An Litir, I dTír Strainséartha agus Bealach na Spáinneach. Bhain mé féin an-an-sult sna trí leabhar seo. Tá carachtar láidir amháin iontu, tá scéal leanúnach, suimiúil, téagartha iontu atá furasta a leanstan. Anois, b'fhéidir go mbeadh na leabhar seo beagáinín deacair don té atá ag foghlaim Gaeilice, ach ag an am chéarna, sílim go mbeadh an-an-sásamh ag baint, is dóiche, le treabhadh réidh trí na leabhar seo de réir mar a bheadh dul chun cinn á dhéanamh ag duine ó thaobh na teanga dó. Bhuel, mar eagarthóir liteartha ar an iris Comhar, tuigim go maith go mbíonn sé deacair go minic teacht ar an léirmheastóir ceart, bíonn tú ag iarraidh duine cinnte a fháil atá eolasach ar an ábhar, nach bhfuil aithne rómhaith aige ar an údar, nár thit amach leis an údar. An léirmheas moltach, an spreagann sé mé chun leabhar a léamh? Deineann, cinnte. An léirmheas patuar, déanaim dearúd láithreach ar an léirmheas agus ar an leabhar. Agus an léirmheas atá thar a bheith dian, thar a bheith cáinteach? Ait go leor, sin an ceann a fhanann i mo chuimhne ar feadh i bhfad, agus go minic, spreagann an léirmheas san mé chun an leabhar a léamh chomh maith. An leabhar Gaeilge is mó tóir sa leabharlann scoile anseo ná Daideo le Áine Ní Ghlinn. Is scéal gearr é atá lán le teannas, agus tú á léamh níl a fhios agat céard tá chun tarlú ag an deireadh. Tá sé scríofa i dteanga atá deas simplí, gonta, an scéal ar fad. Dá mbeadh ruball ar an éan le Seosamh Mac Grianna. Is seo an leabhar is mó a chuaigh i bhfeidhm ormsa in mo shaolsa. Is cuimhin liom nuair a tháinig mé go Baile Átha Cliath ar tús le ghabháil 'na choláiste gur cheannaigh mé an leabhar agus shuigh mé istigh in Café Bewley's ar Shráid Grafton á léamh agus bhuail sé mé an chéad leathanach go raibh an leabhar ag caint liom in mo theangaidh féin agus thug sé uchtach domh b'fhéidir go mbéinnse ábalta ghabháil agus scríobh in mo theangaidh féin chomh maith.
Ina chroílár, baineann léitheoirí na Gaeilge le cothú na léitheoireachta Gaeilge agus forbairt na léirmheastóireachta inti. Ach baineann léitheoirí na Gaeilge linn go léir, dáiríre. Agus é ar intinn ag Comhar, Foras na Gaeilge agus foireann an togra plé go héifeachtach le suas le 60 eagraíocht i saol na léitheoireachta chun an comhoibriú agus an gréasán is fearr a chur ar bun dúinne, muide a shantaíonn ábhar léitheoireachta de gach cineáil agus cuid againn nach raibh sé d'acmhainn againn greim ceart a fháil ar a bheith ag léamh inár saol go dtí seo. Tá géarghá le deiseanna nua chun pobal na Gaeilge a chumasú i ngach gné den léitheoireacht. Léitheoirí oilte a chur i mbun léirmheasa. Léitheoirí úra a mhealladh agus a éascú. Ábhar úr léitheoireachta a mheas agus a ghrádú. Leabharlanna agus pobail scoile a nascadh leis an gcuid eile den phobal léitheoireachta. Eolas na rannpháirtithe éagsúla a scaipeadh agus a mhalartú. agus cainéil nua cumarsáide a chruthú idir scríbhneoirí agus foilsitheoirí agus a léitheoirí féin. Beidh sé mar aidhm na spriocannaí sin a bhaint amach, in imeacht ama, céim ar chéim. Sin é Léitheoirí na Gaeilge, tionscadal uaillmhianach préamhaithe i gceann de na suimeanna is taitneamhaí, is tábhachtaí agus is luachmhaire atá ann, mianach na léitheoireachta. Tuilleadh eolais le teacht in imeacht na bliana nua 2021.
Séard atá i Léitheoirí na Gaeilge ná tionscadal úr píolótach leis an léitheoireacht i nGaeilge a chur chun cinn agus a chothú, tionscadal atá á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge. Mar chuid den tionscadal seo tá suíomh gréasáin, léitheoirí.ie, á fhorbairt againn i láthair na huaire agus tá súil againn go mbeidh sé sin beo am éigin an bhliain seo chugainn. Lárphointe eolais a bheas i Léitheoirí.ie do dhuine ar bith a bheadh sa tóir ar eolas faoi leabhair i nGaeilge. Beidh daoine in ann leabhair Ghaeilge a chuardach ar an suíomh de réir seánra, foirme, scríbhneora, canúna agus eile. Áis a bheas sa suíomh seo do dhaoine a bhíonns ag léamh go rialta i nGaeilge cheana, agus dóibh siúd, b'fhéidir, nár léigh leabhar Gaeilge riamh ina saol ach atá ag iarraidh tosú, nó atá ag iarraidh leabhar a cheannach do dhuine éigin eile. Ní bheidh rud ar bith ar díol ar léitheoirí.ie, ach beidh neart eolais air maidir leis na háiteanna inar féidir leabhair Ghaeilge a cheannach, sna siopaí agus ar líne. Tá sé i gceist againn chomh maith go leor leor eolais a scaipeadh ar léitheoirí.ie Maidir le gach gné de léitheoireacht na Gaeilge, abair, leabhair nua-fhoilsithe, clubannaí leabhar, leabharlanna, suíomhanna gréasáin ábhartha, podchraoltaí, ríomhleabhair agus go leor leor eile.